ndị bụ nna m na nne m n'ime Chineke na baptizim nke m nke e mere m ihe dị n'arụ Kraịst na nwa nke Chineke na onye nketa alaeze nke eluigwe n'ime ya gịnị ka ndị bụ nna gị na nne gị n'ime Chineke meere gị mgbe ahụ ha kwere nkwa atọ n'aha m kwesie ha ike mbụ na aga m ajụ ekwensu na ọlụ ya niile na mpako niile na ihe efu nke ụwa ọjọọ nke a na agụụ mmehie niile dị n'anụ arụ nke abụọ na aga m ekwe ihe niile dị n'okwukwe nke ndị kraịst nke atọ na aga m edebe ọchịchọ nsọ nke Chineke na iwu ya niile na-akpagharị n'ime ha ụbọchị niile nke ndụ m i cheghị na ọ bụ ọlụ gị ikwe na ime otu ha kwetara gị nkwa ee ọ bụ ọlụ m ezie site n'inye aka Chineke aga m eme otu a ekelekwa m nna anyị nke eluigwe n'obi m niile na ọ kpọwo m bịa n'ọnọdụ nzọpụta nke a site na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị ana m ekpekwara Chineke inye m amara ya ka m wee nọgide n'otu ihe ahụ ruo ọgwụgwụ ndụ m gụọ ihe dị n'okwukwe gị ekwe m na Chineke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile onye kere eluigwe na ụwa ekwe m na jizọs kraịst naanị otu ọkpara ya bụ onye nwe anyị onye a tụrụ ime site n'ike mmụọ nsọ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke bụ Mary mụrụ ya ọ hụrụ ahụhụ n'ụbọchị Pontius Pilate a kpọgidere ya n'obe ọ nwụọ e lie ya ọ rịdara n'ala mmụọ n'ụbọchị nke atọ o sikwara na ndị nwụrụ anwụ bilie ọzọ o rigoro n'eluigwe ọ na-anọdụ n'aka nri Chineke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile n'ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ekwe m na mmụọ nsọ na nzukọ katọlik nke dị nsọ na mmekọ nke ndị nsọ na mgbaghara mmehie na mbilite n'ọnwụ nke arụ na ndụ ebi ebi amen gịnị bụ isi ihe ị mụtara n'ihe ndị a dị n'okwukwe gị mbụ amụtara m ikwe na Chineke bụ Nna onye keworo m na ụwa niile. Nke abụọ, ikwe na Chineke bụ Ọkpara onye gbapụtaworo m na mmadụ niile. Nke atọ, ikwe na Chineke bụ Mmụọ Nsọ onye na-edo m nsọ. na ndị niile Chineke rọtara. I kwuru na ndị bụ nna gị na nne gị n'ime Chineke kwetara gị nkwa na ị ga-edebe iwu Chineke niile. Gwa m, ha dị ole? Iri. Gịnị ka ha bụ? Otu ihe ahụ nke Chineke kwuru, isi nke oru nke Ọpụpụ sị mụ onwe m bụ Jehova Chineke gị onye mere ka i si n'ala Ijipt n'ụlọ ndị oru pụta gị enwela chi ọzọ tinyere m gị emerela onwe gị arụsị a pịrị apị ma ọ bụ oyiyi nke ụdị ọbụla nke dị n'eluigwe n'elu ma ọ bụ nke dị n'ụwa n'okpuru ya ma ọ bụ nke dị na mmiri n'okpuru ụwa gị akpọla isi ala nye ha efekwala ha ofufe n'ihi na mụ onwe m bụ Jehova Chineke gị bụ Chineke ekworo na-ewere ajọ omume nke ndị bụ nna leta ụmụ ha leta ụmụ ụmụ nke atọ letakwa nke anọ nke ndị na-akpọ m asị ma ana m emere nnụ ụmụ ụmụ abụọ na ọgụ iri ebere bụ nke ndị na-ahụ m n'anya na-edebekwa ihe niile m nyere n'iwu gị eburula aha Jehova bụ Chineke gị ime ihe efu n'ihi na Jehova agaghị agụ onye na-eburu aha ya ime ihe efu na onye ikpe na-amaghị cheta ụbọchị izu ike ido ya nsọ ụbọchị isii ka ị ga-alụ ọlụ jee ozi gị niile ma ụbọchị nke asaa bụ ụbọchị izu ike nke Jehova bụ Chineke gị nwere ị gaghị eje ozi ọbụla n'ime ya gị onwe gị na nwa gị nwoke na nwa gị nwanyị na oru gị nwoke na oru gị nwanyị na anụ ụlọ gị na ọbịa gị nke nọ n'ime ọnụ ụzọ ama gị ọbụla n'ihi na n'ụbọchị isii ka Jehova mere eluigwe na ụwa na oke osimiri na ihe niile nke dị n'ime ya o wee zuru ike n'ụbọchị nke asaa n'ihi nke a ka Jehova gọziri ụbọchị izu ike dokwaa ya nsọ sọpụrụ nna gị na nne gị ka ụbọchị gị wee dị anya n'elu ala ahụ nke Jehova bụ Chineke gị na-enye gị gị egbula mmadụ gị akwala iko gị ezula ori gị agbala ama ụgha megide mmadụ ibe gị gị enwela anya ukwu n'ebe ụlọ mmadụ ibe gị dị gị enwela anya ukwu n'ebe nwunye mmadụ ibe gị nọ ma ọ bụ n'ebe oru ya nwoke nọ ma ọ bụ n'ebe oru ya nwaanyị nọ ma ọ bụ n'ebe ehi ya dị ma ọ bụ n'ebe ịnyịnya ibu ya dị ma ọ bụ n'ebe ihe ọ bụla dị nke mmadụ ibe gị nwere gịnị bụ isi ihe ị mụtara n'iwu ndị a amụtara m ihe abụọ ọlụ m n'ebe Chineke nọ na ọlụ m n'ebe mmadụ ibe m nọ gịnị bụ ọlụ gị n'ebe Chineke nọ ọlụ m n'ebe Chineke nọ bụ ikwere na ya na ịtụ egwu ya na iwere obi m dum werekwa uche m dum werekwa mkpụrụ obi m dum werekwa ike m dum hụ ya n'anya ikpere ya na ikele ya na ịtụkwasị ya obi m niile na ịkpọku ya na ịsọpụrụ aha nsọ ya na okwu ya na ife ya ofufe n'ezie ụbọchị niile nke ndụ m gịnị bụ ọlụ gị n'ebe mmadụ ibe gị nọ ọlụ m n'ebe mmadụ ibe m nọ bụ ịhụ ya n'anya dịka onwe m na ime mmadụ niile otu m na-achọ ka ha mee m ịhụ nna m na nne m n'anya na ịsọpụrụ ha na inyere ha aka ịsọpụrụ eze na ndị niile a rọpụtara ịchị achị n'okpuru ya na ịnụ okwu ha irube isi nye ndị niile na-achị m na ndị na-ezi m ihe na ndị na-azụ obi m na ndị nwe m idobe onwe m n'obi dị umeala na nsọpụrụ n'ebe ndị niile ka m nọ ịghara imerụ onye ọbụla arụ ma ọ bụ n'okwu ma ọ bụ n'omume ịbụ onye na-ekwu eziokwu na onye na-eme ihe ziri ezi n'ibi obi m niile ịghara idebe iwe ma ọ bụ ịkpọ asị n'obi m idebe aka m ka ha ghara ịtụtụ ihe ma ọ bụ izu ori na idebe ire m ka ọ ghara ikwu ajọ okwu na okwu ụgha na nkwutọ idebe arụ m ka ọ na-eme ihe n'oke nwee anya udo ghara imerụ onwe ya ịghara inwe anya ukwu n'ebe ihe ndị ọzọ dị ma ọ bụ ịchọ ha n'obi kama ịmụta ịlụ ọlụ n'ezie ka m wee nweta ihe m ga-eji biri na ịlụ ọlụ ruru m n'ọnọdụ ndụ ahụ nke ọ ga-atọ Chineke ụtọ ịkpọ m ka m bata n'ime ya ezi nwa m mara nke a na ị pụghị ime ihe ndị a n'onwe gị ma ọ bụ ịkpagharị n'iwu niile nke Chineke na ife ya ofufe ma ị nweghị amara nke naanị ya na-enye nke ị na-agaghị ịmụta ịrịọ n'aka ya mgbe niile site n'ijisi ike n'ekpere ya mere ka m nụrụ ma ị pụrụ ịgụ ekpere nke onye nwe anyị nna anyị nke bi n'eluigwe ka aha gị dị nsọ ka alaeze gị bịa ka emee ihe ị na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe ka emekwa ya otu ahụ n'ụwa nye anyị nri taa nke ga-ezuru anyị n'ụbọchị taa gbaghara anyị ihe ọjọọ niile anyị mere otu anyị onwe anyị si gbaghara ndị mere anyị ihe ọjọọ edubela anyị n'ime ọnwụnwa ma dọpụta anyị n'aka ajọ ihe amen gịnị ka ị na-achọ n'aka Chineke n'ime ekpere nke a ana m achọ ka onye nwe m Chineke bụ nna anyị nke eluigwe onye na-enye ezi ihe niile ka o zitere m amara nke ya mụ na mmadụ niile ka anyị wee na-ekpere ya na-efe ya ofufe na-anụ okwu ya otu o kwesịrị ka anyị na-eme ana m ekpekwara Chineke ka o zitere anyị ihe niile nke na-akpa anyị n'ihi mkpụrụ obi anyị na arụ anyị ka o mekwara anyị ebere gbaghara anyị mmehie anyị niile ka ọ tọkwa ya ịzọpụta anyị na ịlụrụ anyị ọgụ n'ihe ize ndụ niile nke mmụọ na nke arụ ka o debekwa anyị ka anyị ghara ịdaba n'aka mmehie na ajọ omume niile na n'aka onye iro nke mmụọ anyị na n'aka ọnwụ ebighị ebi atụkwasịkwara m obi na ọ ga-eme ihe ndị a n'ebere ya na obiọma ya site n'onye nwe anyị jizọs kraịst ya mere asị m amen ya dị otu a Sakramenti ole ka Kraịst kaworo n'ime nzukọ ya? Naanị abụọ. Dịka ihe dịịrị ọra mmadụ mkpa n'ihi nzọpụta bụ baptizim na nri anyasị nke onye nwe anyị. Olee isiokwu nke a bụ sakramenti n'uche gị? Isi ya bụ ihe ịrịba ama pụtara ìhè. nke anya na-ahụ bụ ihe ịrịba ama nke amara ime nke mmụọ e nyere anyị nke kraịst onwe ya kara aka ka ọ bụrụ ụzọ anyị si anara amara ahụ ka ọ bụrụkwa ihe ibe iji mee ka anyị tụkwasị ya obi akụkụ ole dị n'ime sakramenti abụọ ihe ịrịba ama pụtara ìhè nke anya na-ahụ na amara ime nke mmụọ. Gịnị bụ ihe ịrịba ama pụtara ìhè nke anya na-ahụ ma ọ bụ ụdị n'ime baptizim? Mmiri nke e ji eme mmadụ baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke mmụọ nsọ gịnị bụ amara ime nke mmụọ ọnwụ n'ebe mmehie dị na ọmụmụ ọhụụ n'ebe ezi omume dị n'ihi na ebe a mụrụ anyị n'ime mmehie site n'ọmụmụ ebe anyị bụkwa ụmụ nke iwe e sitere na nke a mee anyị ụmụ nke amara gịnị ka a na-achọ n'aka ndị a ga-eme baptizim nchegharị nke ha ji ajụ mmehie na okwukwe nke ha ji ekwesi ihe niile ike bụ nkwa nke Chineke kwere ha na sakramenti ahụ gịnị mekwara a na-eme ụmụntakịrị baptizim mgbe ha na-apụghị ichegharị na ikwere ekwe n'ihi nwata ha bụ n'ihi na ha kwere ha abụọ na nkwa site n'ọnụ ndị mbe ha bụ nkwa nke ha onwe ha na-aghaghị imezu mgbe ha topụtara mmadụ n'ihi gịnị ka a kara sakrament nri anyasị nke onye nwe anyị n'ihi ichetagide aja ahụ bụ ọnwụ kraịst na uru niile anyị na-erita n'ọnwụ ahụ gịnị bụ akụkụ pụtara ìhè ma ọ bụ ihe ịrịba ama nke nri anyasị nke Onyenwe anyị achịcha na mmanya vaịn nke Onyenwe anyị nyeworo iwu ka a nara ha gịnị bụ akụkụ ime ma ọ bụ ihe a na-arịba ama Arụ na ọbara nke Kraịst nke ndị okwukwe na-anara nke ọma n'ezie n'iri nri anyasị nke Onyenwe anyị. Gịnị bụ uru anyị na-eketa n'ime ya? Inye mkpụrụ obi anyị ume na itinye ha ndụ site n'arụ na ọbara nke Kraịst dị ka achịcha na mmanya vaịn si eme arụ anyị. Gịnị ka a na-achọ n'aka ndị na-abịa na nri anyasị nke onye nwe anyị? Ka ha lee onwe ha nke ọma ma ha chigharịrị ezie na mmehie ha gara aga ma ha na-ezubesi ike ịdị ndụ ọhụụ ma ha ji okwukwe dị ndụ kwere n'ebere Chineke na-eme ha site na Kraịst. ma ha ji ekele cheta ọnwụ ya ma ha na mmadụ niile na-ebikwa n'ịhụnanya nke a bụ katkizim ahụ daalụ